tɔnbɔkutu walijuba in a ye ngolo jara labila k'a ka na segu faama yɔrɔ taara don kalan na
seko eh, kabiri kuntan fɛ ale y'a kalan kuranɛ kalan na ka laban k'a seliji ka laban ka ci sama bitɔn ma ka na ko maa ti jamanatigi bɔ a ka jamana na ka t'o bila yɔrɔ wɛrɛ f'a ka n'a ka maa nɔfɛ ko jamanatigi don nka a ye bila min kɛ ɛɛ seko amidu kabiru kuntan fɛ tumutu yen o yɛrɛ y'a ye ko masakɛ don o ko k'ale yɛrɛ kalifa b'a la ko ngolo ne tɛ se k'e mara ne yɛrɛ kalifa b'e la aa ko ale faantannin k'e kalifa kɛ ne na ko hɔ ko ne yɛrɛ kalifa b'e la ko parce que e e bɛna kɛ masakɛ ko nka n'i kɛra masakɛ n b'a ɲini i fɛ ne kunta ne seko amidu kabiru kunta ne si o si i kan'u malo segu fari ɲama na ne si o si i kan'u fa segu fari ɲama na i kan'u malo a ko i b'o layiru ta n'i y'o layiru ta ala deli bɛ n yɛrɛ fɛ n b'o k'i ye a ko a ko tɛ baasi ye a ko wa ni mina k'a ye n'o ye tiɲɛ ye ni n kɛra ye n y'i ka layiru ta ni n kɛra faama ye n tɛ kunta malo jama na ni n kɛra faama ye n tɛna kunta maa si fa jama cɛra wa n tɛn'u si malo wa n t'u janba n ka bonya b'u kan ko amidu kabiru kuntan ale nana kawatimu ci an bɛ ala deli kɛ ko kawatimu a nana ala deli kɛ fara kan ko ngolo n bɛna ala deli kɛ fara kan k'a da i kun n'i ye fara in da i kun ko i ka taama n'a ye mɛ n'i bɛ taama i b'a fɔ ko kelen fila saba ɔ k'i ka taama n'a ye o cogo la ko nka n'i sɛgɛnna yɔrɔ min na k'i ka fara in fili ka boli a ko n y'a mɛn seko kabiri kuntan a ye ala deli kɛ fara in kan k'a da ŋolo kun su dugu tilama fɛ u fila u bɛ eh, dugu sokɔfɛ ŋolo taamana ni fara ye a bɛ taama kelen fila saba a taara se kɔnɔntɔn ka taa se tannan ma fara giriyara ŋolo ma a ye fara fili a ko ŋolo a ko i danna kɔnɔntɔn ka se tannan ma a ko ni ko hali n'i kun ye kɛ- i ma da o da sɔrɔ k'i si bolo kun y'o ɲɔ- o ɲɔgɔnna kɛ fanga ko nka i danna tan na i yɛlɛma ko tan o de bɛ kɛ fanga ye ngolo ko n y'a mɛn a ye ci sama bitɔn ma k'a ka n'a ka maa nɔfɛ suma baarɛ boso don kɛrɛnkoka don ɔ o suma baarɛ o de taara ngolo bila tumutu o suma baarɛ kelen o de wele ɛɛ bitɔn de y'o ci ko taa ngolo nɔfɛ tumutu ka na suma baarɛ labanna ka taa ngolo nɔfɛ tumutu ka na n'a ye kuru fɛ
O kɛlen min kɛ ngolo jara nana a yɛrɛ sɔrɔ segu faama ka bolo kan
a nanen kɔfɛ bitɔn a labanna ka eh, eh, basi tobi sarakati k'o kɛ basi ye ka ba fa o fɔra a ye k'a k'o kɛ kokura ko n'a y'o kɛ ni maa min ka kunkolo don eh, ba kunkolo don basi cɛra ba mana fa u b'a a sogo tobi basi la n'u y'a sogo tobi basi la a kunkolo u k'o don basi cɛra ni maa min ka dumuni bɔra ni ba kunkolo in ye ɔ o bɛ kɛ segu faama ye siga si t'o la a faamuna a y'o baara kɛ ngolo bolo de nana bɔ ni ba kunkolo ye basi cɛra aa o kɛra min kɛ aa bitɔn ye kunkolo kɔnɔ aa ko n ye nin faamu a ko fura wɛrɛ tɛ nin na bilen o kuma na ne na sabali o kuma na bitɔn ne sabalila o la sa ngolo kɔrɔ a y'a dɔn maa faata tɛ dakantigi don nakantigi don o kuma na sisan ɛɛ bitɔn ka fanga a ye fanga kɛ fanga banna a den fanga den cɛ fila ye fanga sɔrɔ fa a mɔden kelen ye fanga sɔrɔ bon o de bɛɛ jɛlen tɛmɛnen kɔfɛ maa segu bamanan ko ko bala sara bala wɛrɛ sara ni jugu ni tɛna kɛ faso kɔnɔ ɲamaden ye ko dɔ kɛra ko la ko ngolo yɛrɛ ka a gɛrɛsɛgɛ lajɛ dɛ fanga na o kuma u ye kalata kɛ sisan kalata bɛ yen kalafili bɛ yen kalata o kala bɛ kɛ bɔrɛ kɔnɔ mɔgɔ fila bɛɛ ka taamasiyɛn bɛ ta kan o kuma na u b'o kala u b'i bolo don bɔrɛ kɔnɔ ka kala ta n'e ka kala bɔra ni min tigi ka kala ye n'e ka kala ni min tigi ka kala taamasiyɛn bɛ min tigi ta la n'o talen cayara o kuma na a b'a fɔ ko o tigi de o ye se sɔrɔ ɔ kalafili ye u bɛ taamasiyɛn kɛ kala kun na ka kala fili sanfɛ taamasiyɛn bɛ fan fɛ n'o turula duguma o b'a jira ko kuma o tigi de o ye se sɔrɔ

hali bi u ma da ko la ngolo ye se sɔrɔ hali bi k'u ka na a gɛrɛsɛgɛ lajɛ o muso kɔnɔma ye k'o ka na a gɛrɛsɛgɛ lajɛ o yɛrɛ tɛmɛntɔ u ye kala jira o la k'o ka kala ta o ye kala ta o bolo bɛnna ni ngolo ka kala ye a k'o kuma na sa fura tɛ nin ko in na bilen ngolo ko wa an bɛn'i kɛ segu fanga ye an b'i kɛ segu fanga ye an y'i k'a ye yɛrɛ koyi i bɛna k'a ye ten an y'i kɛ segu faama ye i kana fɛn kɛ maa na maa ti fɛn k'i la i ka mɔɔ mara ten i kana se maa ma maa ti se i ma fo nka an y'i kɛ faama ye o kuma na segu tɔnjɔn a b'i sago la segu kɛlɛcɛw a b'i sago la segu nafolo foroba nafolo a b'i sago la ka d'i ye cogo min na i k'a kɛ ten nka an y'i kɛ faama ye kɔni i kana se maa ma maa tɛ se i ma ngolo ko ko a y'a mɛn o don tile ma a y'a sɔrɔ bamujɛ y'ale denkɛ ye bamujɛ ɲɛna tigɛra ka ban ɔ ko a ko n y'a mɛn ɛɛ u ye ngolo kɛ faama ye o la o y'a sɔrɔ bamujɛ tɛ yen cɛkɔrɔbaw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔnye y'a dɔn denmisɛn tɛ taa o la ɔ ngolo kɛra faama ye nin cogo in na bamujɛ nanen n'a nana so a yɛrɛ bɔra ɲɔgɔn yɔrɔ la n'a nana so u fila ye ɲɔgɔn kunbɛn so min kɛ aa bon ngolo ko bamujɛ komi e ye ne ka denkale ye nje ye bamanan denkale de ye e ye ne ka denkale ye donc segukaw ko k'u ye ne kɛ faama ye u ye u ye n kɛ segu fanga ye ko segu a jɔn n'a hɔrɔn f'a bɛɛ ye n da ye a kɛlɛbolo a n'a tɔnjɔn a bɛɛ ye n da ye a nafolo bɛɛ ye n da ye ɔ n kana fɛn kɛ maa na maa tɛ fɛn kɛ na n ka segu mara ten aa bon Bamuje ko a ma ko aa a ko baba ko segukaw ma tiɲɛ f'i ye dɛ a k'u y'i kɛ faama ye nka u ma tiɲɛ f'i ye k'i kɛ faama ye e kana fɛn kɛ maa na maa ti fɛn kɛ la ko fanga tɛ se ka maa k'o tɛ se ka kɛ a k'u ye maɲɔ fara banfula de don e kun na maɲɔ maa se maɲɔ kɛnɛ cɛkɔrɔba b'a kɛ banfula ye k'a di denmisɛnninw ma yanni wula cɛ n'a jara o y'a tiɲɛnen ye ɔ k'o ye maɲɔ fara banfula ye k'o tɛ se ka kɛ donc sisan baba komi i y'a fɔ n ye a ɲɛna o ye bamujɛ kan y'a fa ma n'o ye ngolo a ko i y'a fɔ n y'a ɲɛna a ko i b'a fɔ segukaw ye ko k'i ye fanga ta ko i ka fanga ta dɔlɔ k'a bɛ taa min ba kɔfɛ k'a minɛ ntɛnɛn nata na tile tan duuru k'i ka fanga ta dɔlɔ a bɛ taa min ba kɔfɛ a ɲɛnajɛ bɛ kɛ dunun bɛ fɔ u bɛ ɲɛnajɛ kɛ